Guten Tag agus Dia dhíbh a chairde, tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith agus níl ach coicís fágtha againn ach faraoir tá píosa gramadach le déanamh agam inniu so le bhur dtoil tugaigí aire agus ansin dírigí isteach air seo agus má tá deacrachtaí agaibh is féidir libh féachaint ar an bhfíseán seo arís is arís is arís agus éist le mo guth álainn iontach, deas, glórmhar, neamhach arís is arís. So inniu beimid ag féachaint ar na fo-chónasc. Now tá sin clúdaithe againn, bhuel, le clúdú againn, ar leathanach 124 sa leabhar. So beidh mé ag dul trí gach rud atá clúdaithe ansin

sondern und aber agus ansin siadsan na gnáthchónasc so sin just ag nascadh dhá abairt le chéile cosúil leis an lánstad a bhaint agus ní athraíonn aon rud agus tá gach rud deas álainn. Ach tá muid ag féachaint ar an fho-chónasc. so tá sin difriúil. Nascann sé dhá abairt le chéile ach tá tionchar ag an cónasc sa chás seo. So we'll téigh isteach chuig an seó ionas gur féidir liom scríobh air. So beidh muid ag tosú le díreach focal amháin, fiú go bhfuil liosta fada de focail a deineann nó a leanann na rialacha seo. Ach díreach just ionas gur féidir linn é a fhoghlaim níos éasca, beidh muid ag tosú le wenn. Now tá wenn casta go leor ina aonar mar tá trí bhrí leis an focal wenn agus sin an fhadhb. Em so tá tá tú in ann rudaí a aistriú i trí bealaí difriúil agus braitheann sé ar an comhthéacs an t-am ar fad. So an focal wenn ciallaíonn sé nuair, ciallaíonn sé má agus ciallaíonn sé cibé am nó cibé uair nó aon rud. As Béarla sin whenever. so, you know, em, rud éigin, em, bím i dtrioblóid cibé uair a chaithim mo stocaí ar an urlár, nó bím i dtrioblóid nuair a chaithim mo stocaí ar an urlár, nó bím i dtrioblóid má chaithim mo stocaí ar an urlár. Bím i dtrioblóid an t-am ar fad ar aon nós, pé rud a deinim. But sin na trí brí nó na trí aistriúchán a bhaineann leis an focal wenn. So just caithfidh muid bheith cúramach le sin nuair atá wenn in úsáid againn. Ach sin ráite, right, seo na rialacha. So, uh, táim ag iarraidh é seo a uh, athrú b'fhéidir go dtí highlighter, b'fhéidir go mbeidh sin na. So úsáidtear an focal wenn chun dá abairt a nascadh. So tá dhá abairt agam agus táim ag iarraidh iad a chur le chéile in abairt amháin. Agus uaireanta úsáidim wenn. Mar, mar, mar a dúirt mé cheana, em, bím i trioblóid, sin abairt. Caithim mo stocaí ar an urlár. So táim ag rá, ag iarraidh a rá go bhfuil nasc idir an trioblóid agus na stocaí, so deirim bím i trioblóid nuair a chaithim

Ansin tá an fó-abairt, agus ní deineann an fó-abairt ciall nuair atá sé fágtha leis féin. So féach ar na habairtí seo. Fanfaidh mé sa bhaile. Sin an príomh-abairt. Fanfaidh mé sa bhaile, deineann sé ciall. Ach féach ar seo, má chuireann sé báistí amárach. So má cuireann sé báistí amárach, céard? Cad atá le déanamh? Like, cén fáth go bhfuil tú ag rá é sin dom? Má cuireann sé báistí amárach, what? Tá tú chun caoineadh? Eh, tógfaidh tú dún i do chistin? Cad a déanfaidh tú má chuireann sé báistí amárach? Má cuireann sé báistí amárach, ní déanfaidh sé ciall gan an, an príomh abairt. Sin an fanfaidh mé sa bhaile. So tá an chéad abairt ag teastáil ón dara abairt chun ciall a dhéanamh. So féach ar seo. Ceanglaíonn muid an dá abairt anois tá ciall leis. Fanfaidh mé sa bhaile má chuireann sé báistí amárach. Nó is féidir linn just ord a athrú agus fós déanfaidh sé ciall. Má chuireann sé báistí amárach fanfaidh mé sa bhaile.

So féach ar an dara abairt. Ich gehe nicht ins Kino, ich habe kein Geld. So ní théim chuig an phictiúrlann, níl airgead agam. So ní théim chuig an phictiúrlann muna bhfuil airgead agam. Ok, so sin an rud atá muid ag iarraidh a rá. So féach, tá an briathar haben sa dara abairt agus tá muid ag iarraidh an wenn a chur isteach. So, ansin, chuir muid an wenn ag an tús,

So, just pointe tábhachtach, ní athraíonn ord na bhfocal sa cuid den abairt gan an focal wenn. So, féach, bhfuil, athraigh an dath, nó nílim ag iarraidh highlighter, táim ag iarraidh peann. Bhuel, athraigh an dath go dtí cyan. So, féach, an ich gehe nicht ins Kino. Níor chuireamar an focal 'wenn' isteach leis an abairt sin so ní athraíonn aon rud. Fanann sé mar a bhí, seachas cailleann sé an lánstad agus faigheann sé an comma, an camóg ansin in ionad. So ich gehe nicht ins Kino. Fágamar é sin ina aonar agus an chuid den abairt a faigheann an 'wenn' sin an abairt a téann an briathar chuig an deireadh. So ní athraíonn ord na bhfocal sa cuid den abairt gan an focal wenn. So sin é. OK. So tá sin sa bosca deiridh ar leathanach 124. So an cuid don abairt tar éis an wenn, tá sé meascaithe suas. And she's ag rá, yep, tá tú i gceart.

Ich trage eine Jacke wenn es kalt ist, so ansin cuir sé sin an ist chuig an deireadh. Níor athraigh aon rud sa chéad píosa, sa ich trage eine Jacke. So ich trage eine Jacke, díreach mar a bhí, cuireamar an comma isteach, wenn es kalt ist. So jetzt musst wir da üben, anois caithfimid é a chleachtadh. So tá sin briste síos agam ar an

nó timpeall an deireadh seachtaine sin, and then wenn sie eine Mathearbeit hat, nuair atá scrúdú mata aici. OK, so le sin ráite agus déanta, is féidir liom exit agus nílim ag sábháil um, changes. Um, tá sin ar an bhfoirm. an foirm anseo. So ich trage eine Sonnenbrille agus just roghnaigh an ceann ceart, you know, caithim spéaclaí gréine nuair atá sé cur sneachta, yeah, go on, you mad thing, you. So lean leis agus nuair atá sibh críochnaithe, brúigh ar send agus submit agus sin an.